ị bụ ikolobịa na-eto eto gee ntị ọfụma n'akụkọ a chi na-efo ife ọjọọ a na-abawanye o nwere one lady chatịrị m one day wee sị m na egwu atụgbuo ya wee na-asị ya kedu ihe na-atụ gị egwu ọ sị m na o nwere friend ya na the girl nọkata bido nya na-akụzilaghachi na ụdị ego the girl na-elizi na ọ wọtalọ ya nwa na-adị surprise how come kee ka this girl si bịa na-eli ụdị ego a kee ihe na-eme so the girl ị mago just bịa sị nna ya biko ya gistie ya what is going on kee ihe na-emezi now ee eh, nke ya nwe igokwuzi iPhone 11 Pro Max the lady wee sị ya na ọ chọrọ na ịbata n'ihe a na-alụ nakwa ọghọghọ gị abata n'ihe a na-alụ ka o soro ibe ya libe ihe a na-eli ọ sị ya kee ihe a na-alụ ọ sị ya na ọ ga-etinye ya na group fa ka baba fa nyere ya aka na o nwee baba na baba fa na o nwerọ ụdị ihe ị chọọ ị ma nweta n'aka ya kedu ihe baba na-alụ baba na-agwọrụ fa ọgwụ fa ji ejide nwoke gị nwa na onwe ị bụ nwoke kpọlụ ya for a night dinee ya o nwee ndị na-ete ya ete na vagina nwee ndị na-ema nke ha sọfọmas ebe fa na-ete mana nke akọgodolu m then gị nwa na onwe isi bụzi ọ ga-enwezi ike iyuzu sizie the girl ichenjizie mind ihe ọbụla ọ gwa gị ọ sị gị na onye dị ụta ka ọ chọ ka ị gọọ ya ị gọọ ya ya ozugbo ihe ọbụla ọ kpọrọ afa e mee ya ozugbo ozugbo na-egbughị oge ngwa look at this kind of life a na-ebizi now you can imagine that life ụmụ nwaanyị na-abazi n'ihe ọjọọ gị nwa bụ nwoke kwesịrị idebe mgba ya ofu ebe ị na-achụgharị nwaanyị na-agagharị otu a gagharịgide i meetie such women fa manipulate gị nara ya ego nke ahụ i kwesị isevu esevu maka na ịchụ nwaanyị bụzi afa nna gị before ị mara ihe na-eme ifube ka anyị dị very careful ka anyị dị very careful ihe ụmụ nwaanyị na-emezi now dị too much ka anyị dị very careful mara ụdị nwa ka ị na-achụrụ nwaanyị in the first place nwaanyị niile ịchụgolo achụ ma ị bụ married man ma ị ka bụ a young guy nwaanyị niile ịchụgolo achụ kee ihe i ji ya wee mepụta ị makwa na i sevugide ego i nyego ụmụ nwaanyị na ndụ a ị makwa ihe ọ ga-emegolu gị ka uche anyị dị ya ụmụ nwaanyị na-abazi n'ife ọjọọ na ịgwọ ọgwụ na ihe ọjọọ dị iche iche now so ka uche anyị dị ya bikonu malụ nwaanyị gị na ya na-emekọ ihe ma ị nwere ọyị bụ oge ọbụla ọ sị ka e jee gbaa party uche gị dị ya nsogbu dịkwa o agwọ nọsịkwa n'akịrịka o uche anyị dịkwa na ya ụmụnne m ka uche anyị dịkwa ya ọkwa ka m ji wee mee vidi video wee na-ayọ gị nwa bụ my brother my brother ka uche gị dị ya ụmụ nwaanyị na-abazikwa n'ife ọjọọ ka fa wee nwude nwoke ọ ya abụ ha kọmandịzia nwoke ka ọ na-eme ihe ọbụla nwoke kwuru biko nụ biko share this video to others ka nwoke ibe m ọzọ nụkwa ya bụ okwu wee welụkwa ya wee mara ife chukwu gozielu m unu